ị ma onye Zeus bụ ọfụma ị ma Zeus ị ma Mr. Funny ị na-afụ vidiyo ya kedu maka Ebuka Brain Jotter ị ma ya ọfụma ị na-afụ vidiyo ya ọ na-aga viral ọkwa ya MC Executive ị ma ya ọfụma vidiyo ya na-adị gị mma ọ na-aga viral ọkwa ya onye obodo ị na-afụ vidiyo ya ọ na-aga viral ọkwa ya ọ na-adị gị mma ị bụ follower ya ọfụma ndị a niile ma albino ma nwanne ya nwere ebe ha si bido ha nọkatara pụta otu a blow no ọ bụ na i soro onye obodo ọfụma ị fụ mgbe ọ na-eme ihe ekpere ọ na-agụ baịbụl mgbe a ka o bido mana till today ọ ka na-alụ content ka ọ wee nọrụkwa n'ihe a na-eme Zeus the same thing MC Executive the same thing albino na nwanne ya the same thing Brain Jotter Mr. Funny ndị a niile ka na-emelili ihe ka ha nọrọkwa n'ihe a na-eme na-agakwa more viral ị ma eche na ha just pụta maka gị nwa na onwe gị just pụta kịta uche gị na-agwa gị na ị ya-blow ozugbo ị ya-abịa blow ozugbo ị mazị na ị ya-ata afụfụ wee blow ị ma nọkata blow ozugbo ndị atara afụfụ so ị ga-ata afụfụ o nwere mgbe ị na-amalọ ndị a o nwere mgbe ha na-anọrọ online mana ha emegidezie ihe pụtazie online ị marazia fa kịta mana ị marọ fa mgbe fa na-ata afụfụ mana ị fụbago fa kịta ha na-emezi ọfụma ọ ka ụwa dị so otu ị nọ kịta ị chọ ịbụ comedian kedu ị chọ ịbụ musician ihe ọbụla ị chọ ịbụ mara amalụ na ọ ma-adị easy chaa chaa chaa chaa ọ ma-adị easy ị ga-atalịrị afụfụ ka ndị ọzọ si wee taa with times ị ma-apụta consistently ọ bụrọ ị ya-abịa pụta ozugbo ozugbo ị pụta no i were nwayọọ na-aplanụ na-aplanụ na-alụ content na-enye ezigbote content na-enye ihe na-atọ amụ na-eme ọfụma ọ bụghị nọkata ị na-alụ nonsense sị na ị bụ comedian chọọ ịpụta mba na-alụ ihe ị ya-abịa na-alụ onye bịagoro kilie ọ tọọ ya ụtọ follow gị because na ha na-enweta more followers bụ na ha mere vidio mmadụ like ya followkwa fa so ị ga na-abụ ị ga-abụ content creator

o nwere ihe a na-eji follow gị ị na-emeela onwe gị o so ka ị mara amalụ the beginning of every good thing is hard nwerọ ya gbapụta ozugbo a mụọ ya gaba ije ị ga-egbelili igbe so ọ dị very very simple so ọ bụ na ị na-ekpe ekpere gị pụta ozugbo blow ọ dịrọ possible ị ga-ata afụfụ iwu ka ọ bụ so ọ ka m sị ka m remind ya gị ka ị ma na ndị a niile m kpọrọ afa ndị a niile m gosi their picture tara afụfụ wee bụrụ ihe ha bụ today ha anọkatarọ bụlụ ya kama na ọ hard work ọrụ ka ha lụgide lụgide lụgide lụgide wee lue stage ha nọ na ya today so gị nwa na-anụ onu m o nwerọ ihe ọbụla ị chọ ime ị ma mme mana ị ga-eji nwayọọ wee na-abịa ị ma mbịa n'ike were nwayọọ na-abịa with time a malụ gị with time a malụ gị with time ị ba ụba mana ị ga-enwekwa ezigbote ihe ị na-enye ndị mmadụ ị ma nọkata na-eme nonsense na-akụ nonsense n'egwu na-achọ ka ị blow ụmụ obiligbo sị na ebe ị ga-enweta ife na ebe afụ ka ị ga-ata afụfụ so mara ma na ị ga-ata afụfụ wee mee gịnị wee mee bụrụ ihe ị kwesịrị ịbụ mana grace niile abụlọ ofu mmadụ ncha niile ama mpụta ofu oge enwe ndị ga-apụta taa enwe ndị ga-apụta echi enwe ndị ga-apụta nwanne echi mana ejikwala maka na ndị a na-eme comedy jee mebe nonsense ihe a na-adị n'alụ ọ na-adị n'akalaka ị na-eti egwu ọ n'akalaka ị na-agba egwu ọ n'akalaka ị bụ comedian n'akalaka ị na-act act akalaka so ị chọta akalaka nke gị ị workụba towards it i were ya wee bụrụ ihe ị ga-abụ a sị ka m remindịa gị ka ị ma na ndị a tara afụfụ ị mabụlọ nkụla ibi before mana ọ pụtago ị mara ya and ihe i ji follow ya bụ na ọ dị good nwee ihe ọ na-enye unu na-enye unu knowledge so ka ị mara mara na ị na-apụta i nwee knowledge i ji apụta nwee ezigbote ihe i ji apụta ka ndị mmadụ wee follow gị maka ndị na-eti mkpu o nwerọ na-efollow m o nwerọ na-efollow m ị na-enye fa ezigbote ife kedu chọọ ime ekirisie comedy gị chee na ọ na-atọ ụtọ ị ma ma na ọ na-atọ ụtọ so sometimes o nwe ike mmadụ criticize sị na onye a bụ enemy of progress ọ bụlọ enemy of progress o nwe ike ị dị emeta ya mana a gwa gị na ị dị emeta ya ị sị na onye a na-enye gị fake na-akpali gị ọ bụrọ mkpali sometimes mmadụ criticize ya ihe gị i check the video ọfụma ọ bụrụ na ọ dị atọ ụtọ i mee improve ọ dị very important mee improve with time ị bawanye asị m ka m chetalụ gị ya so ka ị mara na o nwelọ nke dị easy mana nwayọọ nwayọọ ị ga-eru n'isi njem daalụ